an balima kayi tv filɛbagaw an ka foli ni tanuni bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati in na aw ka jabarani mandi kan n'o ye kayi tv ye an ka bi émission invité de la semaine kɔnɔna la an bɛna an balimakɛ dɔ bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ n balimakɛ ni ɲɔgɔn kuma an b'an la se est ce que e bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛbagaw ye ayiwa n bɛ eh, fɔlɔ ni kayi eh, groupe kayi info eh, baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen foli ye ka aw filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fana fo kosɛbɛ ne tɔgɔ shek umar jalo n ye adp maliba jeunesse ɲɛmɔgɔ ye au niveau national an nalen bɛ kayi depuis près de 10 jours ka na kayikaw fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ ka na an ka président d'honneur fana dɛmɛ eh, baaraw la kayi yan nɔ donc monsieur Diallo e bɛ se k'i nakun fɔ kayikaw ye kun jumɛn de la aw bɛ kayi yan n y'a fɔ cogo min na an nana eh, député sigi de kunkɔrɔla la ka d'a kan eh, depuis eh, député sigi liste déposeli banna février kalo tile tan ni saba eh, an ka jeunesse tɔndenw minnu bɛ mali fan bɛɛ ani mali kɔ kan u y'a ye k'a fɔ kayikaw tun ye laɲini min kɛ n'o ye alu jalo k'i kan bɔ depiteya nɔfɛ a laɲini sera ka sabati ka d'a kan alu jalo tɔgɔ bɛ listi kan n'u b'a fɔ a ma listi bɛnso eh, o diyara an ka adp maliba jeunesse tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka se fo yɔrɔ min ma u y'a ɲini an ka délégation spéciale dɔ eh, monter ka na fo kayi yan nɔ ka na kayi wasa ka na a yira président na ko mali jeunesse bɛɛ lajɛlen de b'a soutenir la ka na kayi fana k'a yira kayi eh, adp tɔndenw na k'u ye décision min ta ka alu don u ka listi kɔnɔ ko a décision bɛnna ADP Maliba jeunesse bɛɛ lajɛlen ma an nana fana ka n'a yira jeunesse la Kayi yan nɔ i bɛ ADP la i tɛ ADP la ka n'a yira bɛɛ lajɛlen na ko an b'a fɛ bɛɛ k'i mobiliser ka Alu Jalo soutenir k'a soutenir kun kama c'est parce que an bɛ Alu dɔn wa an b'a dɔn fana ni a kɛra Kayi député ye a bɛ kɛ Mali bɛɛ lajɛlen de ka député ye wa a b'an bɛɛ lajɛlen kunnawolo donc o de kɛra an nakun ye an tun nana tile damadɔnin dɔrɔn de kama kayi nka an laban ye a séjour prolonger fo ka na se tile tan ma tellement yan nɔ an y'a ye k'a fɔ vraiment eh, fɛn caman bɛ yen nɔ an kan ka minnu ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ an kan ka minnu rencontrer donc an y'o rencontre bɛɛ lajɛlen kɛ wa an wasalenba de bɛ eh, bamako sira tali eh, kan eh, bi
comme élection yɛrɛ sera cogo min na aw yɛrɛ b'a kalama cogo min donc jani a ka se sisan nɔ aw sera ka activité jumɛnw de kɛ kayi kɔnɔna la vraiment campagne kɔni kɔnɔna la eh, an ni jeune kayi jeunesse ye rencontre caman kɛ c'est l'occasion n ka kayi jeunesse fo parce que n y'a ye véritablement la jeunesse kayisienne est mobilisée kayi jeunesse cɛsirilen don kosɛbɛ nin élection in ko la u cɛsirilen don u bɛ ka t'u ka carte retirer u cɛsirilen don u bɛ ka campagne kɛ a kɛko ɲuman na samasamali kɛlɛ ɲɔgɔn dɔgɔya an delilen bɛ ko lankolon minnu na campagne kɔnɔna la an tɛ k'o si ye kayi kɔnɔna la nɔ ala ni jeunesse ka esprit de responsabilité ala ni kayi jeunesse fana ka compréhension ko nin élection in ni élection si tɛ kelen ye donc euh, o rencontre tɛmɛnen kɔ an ni président d'honneur fana ye jeunesse ka meeting kelen kɛ ADP siège la

ka d'a kan an ye eh, a bolifɛn ninnu ɲɔgɔn kɛmɛ de décorer ni o ye en coopération avec la jeunesse kayisienne en même temps eh, an ye opération dɔ lancer sugu kɔnɔnaw la pour faire euh, en quelque sorte euh, du porte à porte mais dans le marché et euh, an ni kayi musow cɛsirilenw fana caman ye ɲɔgɔn ye sugu kɔnɔna la yan nɔ minnu y'a yira an na k'a fɔ o fana bɛ bɛnso ko la donc o y'an sewa An ni président d'honneur fana ye tournée dɔw kɛ eh, commune environnante kɔnɔna la an taara Bengasi an taara Somankidi an taara eh, dugu damadɔni mun na pour euh, vraiment voir si au-delà même de Kayi urbain n'o y'a sɔrɔ dans Kayi rural fana eh, Alu Jalo minɛnen bɛ ko ɲuman Kayikaw bolo vraiment an y'a ye kɔni tout va très bien et on est très fiers tout ce qu'on espère c'est que mɔgɔw bɛ ŋaniya mun sirila n'o ye bɛnso ka tɛmɛ dès le premier tour u k'a lawaleya ni fɛn fila ye a fɔlɔ fɔlɔ u ka t'u ka carte d'électeurs retirer bɛɛ ka taga mairiew kɔnɔna la ka t'i ka carte retirer pour que vote don i ka se k'i nɔ bɔ wa vote don fana o y'a filanan ye bɛɛ lajɛlen ka bɔ bonya karama ani hɛra kɔnɔna la ka taga fo vote yɔrɔw la pour voter en faveur de la liste Benso dirigée conduite par Alou Diallo eh, liste mun kɔnɔna la a jɛɲɔgɔn tɔw ye eh, Mahamadou Sise n'u b'a fɔ a ma Bagaɲɔ Modibo Kane Dunbiya eh, an baw fana b'a la n'o ye Bano Jawara ani Marthe Jawara ye.
D'accord, o faamuna. Kɔmi aw yɛrɛ ye jenɛsi ye aw bolo Alou Diallo bɛ se ka mun de kɛ n'a kɛra député ye Kayi yan hakili la Alou Diallo kɔni députéya yɛrɛ talen ka bɔ a la Alou Diallo ye kɛwale caman kɛ Kayi kɔnɔna la min b'a yira k'a fɔ a ka faso ka ɲɛtaga ka d'a ye a ka a fadugu ka ɲɛtaga ka d'a ye kosɛbɛ a ye opération minnu kɛ d'assainissement dugu kɔnɔna la nɔ n'o ye caniveau nettoyeli ye n'o ye pavéw dali ye a ye opération minnu mené pour la santé publique aussi ka CSCOM jɔ hakili la mɔgɔ don min bɛ fɛ véritablement développement ka na Kayi donc euh, ni a ye députéya sɔrɔ eh, an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ Kayi kunnawolo assemblée kɔnɔ interpellation minnu kan ka kɛ pour que développement socio-sanitaire ka lasɔrɔ pour que infrastructure routière ka développer pour que kalansow ka yiriwa kosɛbɛ eh, kayi kɔnɔna la je sais que o cɛ don min bɛ o defan kosɛbɛ wa min tɛ dan o dɔrɔn defanni ma kayi dɔrɔn kama mais a b'a kɛ mali bɛɛ de kama min fana n b'a dɔn eh, bɛn ka gɛlɛn mɔgɔ min ma donc eh, mɔgɔ min y'a ka listi yɛrɛ tɔgɔ da ko bɛnso n b'a dɔn a bɛna ɲini basigi ni lakana ka segin jamana kɔnɔna la parce que n'i y'a ye an jeunes fana wulila k'an jɔ ka bɔ mali fan bɛɛ ka na fo kayi yan nɔ c'est parce que an dɔw fana jigi bɛ ale de kan walasa lafiya ka segin an ka jamana kɔnɔna la donc Alou Diallo an b'a dɔn mɔgɔ min don il est engagé pour le Mali il est engagé pour la jeunesse et a engagélen don kosɛbɛ musow fana ka eh, kunko ɲɛnabɔli la
est-ce que kumakan laban dɔ b'e bolo k'a lase eh, ADP tɔndenw ma ayiwa kumakan laban kɔni a tɛ ɲɛsin ADP tɔndenw dɔrɔn ma a bɛ ɲɛsin kayikaw bɛɛ lajɛlen de ma k'a yir'u la k'a fɔ an ye eh, mesure kura minnu mɛn minnu tara eh, jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka a da eh, bana kura min bɛ diɲɛ fan bɛɛ min bɛ ka diɲɛ bɛɛ minɛ mais min ma se mali kɔnɔ fɔlɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ala barika la a foyi tɛ mali kɔnɔ wa mesure minnu tara ni Ala sɔnna a ma u tɛ kɛ sababu ye élection ka bɔ a ma donc mɔgɔ caman bɛ se ka don u n'u hakili cɛ ka u la k'u la décourager élection ko la k'u la douter élection ko la bɛɛ ka continuer k'i ka carte d'électeur retirer bɛɛ ka continuer cogo bɛɛ la ka i labɛn vote don kama ka d'a kan vote don mali bɛɛ de bɛ ka kayi layɛ yɔrɔ caman bɛ ka depitew sigi dɛ mais bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ kayi de la ka d'a kan bɛɛ bɛ k'a layɛ cogo min na kayikaw bɛna Alou Diallo ladon assemblée kɔnɔ bi bi in na maa si ma siga ko victoire ye premier tour de ye mais bɛɛ bɛ fɛ a score ɲɔgɔn ma a score ɲɔgɔn kana bɔ kayi histoire kɔnɔ donc euh, an bɛɛ jigi b'u kan wa ni ala sɔnna a ma ni le 29 tɛmɛna an bɛ tila ka a tɔ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ dugawu kɛ ala k'o nɔgɔya donc euh, merci monsieur Diallo i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ a diyara an ye kojugu nin de bɛ dan sigi an ka bi émission na an b'a fɔ aw ma k'aw merci aw ka filɛliko ɲuman na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni invité kura wɛrɛ ye